Wiki ino takambiranako zinthu zingapo za ADHD. Mmene tinaonera dzana, anthu ambiri ngakhale tilibe ADHD, timatha kumayiwalayiwala kapenanso mwina kukanika kumalizitsa ntchito zathu za tsiku ndi tsiku. Ndiye zinthuzi zikhoza kumuthandiza wina aliyense. 1, Inuyo wa mmawa kaya ndi inuyo wa 2 hours from now musamukhulupirire. Inu amene mutamukhulupirire ndi inuyo wa panopayu. Aa ndidzazuka mmawa msanga, zovala kuntchito ndidzaziona mamawa omwewo. Ayi. never gonna happen sizichitika zimenezo 2 kugwiritsira ntchito alamu china chilichonse alamu ija siyodzukira chabe 11 koloko mutha kukhala ndi alamu yoti muyambe kuphika nsima ina yokanitengera mwana ku sukulu choncho tili pa nkhani yomweyi 3 kuyika mataima pa zinthu zomwe zimakubowa taima ni ngati kudzipasa nthawi eti mukatsegula foni yanuyo pamene pali alamu Muonanso pena muona kuti pali timer. Ngati mwachitsanzo kusuka mbale kumakubhowani, muika timer ya 15 minutes kuti mutsuka mbale kwa 15 minutes pamene mutamalizirepo ndi pomwepo. Mupeza zoti 15 minutes imeneyo mwapangabe zinthu zambiri ndithu kusiyana ndi zomwe mukanachita 4 Kuigawagawa ntchito. China chomwe chimavuta m'maubongo a anthu amene ali ndi ADHD kapena amene ali ndi vuto lomalizitsa zinthu, finishing task, ndi kuti amavutika kupanga prioritize zinthu kapena kuti amavutika kuganiza kuti kodi apapa chiyambe ndi chani. Zipezeka zokuti munthu 1 koloko ya masana sanasese pakhomo, sanachape zovala koma akuti akudula masamba omwe ati adyere madzulo, nsima. m'mutu mwawo atopa ndi kuganiza kapena kuti akhala overwhelmed ii ndichape zovala ndisese ndi amangopangano chomwe chabwerera ntchito yochapa zovala ija kuti itheke timafunika kuyigawagawa ngati zovala zanu zimakhala mu basiketi nde kuti ntchito yanu yoyambirira ndikutenga basiketi kuyipitisa ku bafa kuja muona beseni lomwe mmachapira muyamba kuthiramo madzi ndi sopo mwanu imeneyo ndi ntchito yanu namba 2 Kaya ngati mmagwira ntchito m'maofesi, mukuyenera mukafika kunyumba mukalembe lipoti. M'mutu mwanu munene kuti ndikafika kunyumba ndikuyenera ndikatsegule laptop. Ndikatsegula laptop ndikuyenera ndikatsegule Microsoft Word. Basi. Number 5, Lembani chilichonse. Kaya mukhala ndi kakope muzilemba ndi cholembera, kaya mu- muzizitumizira nokha ma VN ndikulemba kuti VN iyi ndi yachakuti chakuti. Daily mmakhala mukuziuza zoti mukumbukira koma daily mmakhala mukuyiwala. Chonse chofunikira pa kalenda mupite mukakhwatchekhwatche ndithu kalenda ija kulembalembapo zinthu. kuti muzikumbukira tsiku ili kuli miting'i ku sukulu kwa mwana. 6 kuphatikiza zinthu kuti muzichitira limodzi. Mwachitsanzo, anthu ambiri timatsuka mkamwa mammawa. Komanso titha kukhala ndi mankhwala ena amene timayenera kumwa mammawa koma mwina timayiwala. Mutha kuyamba kuika mswachi wanu pomwe mankhwala anu amakhala. Ngati mupita ku bafa kukatsuka mkamwa, mutenganso mankhwala anu limodzi ndi mswachi uja. Pakapita nthawi, ubongo wanu uja uzolowera kuti ndikatsuka mkamwa ndimamwa mankhwala, ndipo choncho simungayiwale kumwa mankhwala. pokhapokha muiwale kusuka mkamwa kuja 7 tizika zinthu pomwe timazigwiritsira ntchito ubongo wathu ndiobalalika kalenkale tisalimbanelimbane nawo osati i ndapeza malo ena akeso abwino mu drowamu ndisunge waleti yanga ija pamenepa mupezeka zoti mwayiiwala waleti imeneyo simudzayiwonanso zonse zomwe mumazigwirisiragwirisira ntchito zizikhala pamodzi makiyi mawaleti kaya ndi magalasi 8 tizikhazikisa zinthu m'maganizo mwathu mwachitsanzo manja anga onse amanyamula zinthu kukubwera nthawi ya mvula anthu ambiri tizanyamula mwina umbrella ndi chikwama ngati muli minibasi musanatuluke minibasi manja mwanga muli zinthu ziwiri 9 Tizifunsa tsatanetsatane wa zinthu zomwe tikuyembekezereka kuchita. Osalandira malamulo kapena ma instructions osamveka bwino iyayi. Akutumani kunsika kuti mukagule mpunga, funsani ndithu kuti mpunga wake mufuna ot otani? 10, Inuyo kuwina kwanu kusakhale kukhonza kapena kumalizitsa chinthu ayi. Ngati telemu yatha anakhonza 30%, telemu ino wakhonza 49 anangosala ndi 1 mark kuti akhonze pass 50%. Wachita bwino ameneyo munyadireni. Progress is better than perfection. Bola tikusuntha tikafika 11 sunthani kaya kuyenda kaya kuvina kaya kudumpha. Majowajowa amathandiza ubongo wathu kupanga focus kapena kuti kukhala ndi chidwi. 12 zimvetsetseni zikondeni kaya ndi mwana mvetsetseni mukondeni sinu aulesi sinu amisala sinu obalalika ubongo wanu wangokhala kuti umagwira ntchito mosiyana ndi anthu ambiri chomaliza ngati mukukayikira kuti muli ndi adhd amene amakusokonezani ndithu makhalidwe anu tsiku ndi tsiku pitani ku chipatala makamaka zipatala zazikulu zomwe zimakhala ndi ma psychiatrist kapena kuti adokotala okhuza ndi matenda a mu ubongo zikomo kwambiri mwakoma nonse